igbo bụ igbo ekelee m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụlọ ọnọdụ igbo ebe anyị nọ ihe ugbu a bụ na um, abuja high court you can see ihe a bụ abuja high court ka anyị nọ na ya so um, anyị bịara in solidarity to ikpe a na-ekpe onye ndu Maazị Nnamdi Kanu n'ụbọchị tata and eh, enwere ihe m chọrọ iji ohere a respond to prọfesọ Uche Azikiwe enwere ihe o kwuru ọ sị na na ihe Zik ji wee saịdịa naijiria mgbe a na-alụ agha wụ maka um, ka a hapụ igbukpọ ndị igbo and eh, achọrọ m ịsa prọfesọ uche azikiwe okwu ahụ o kwuru maka na this issue of eh, this issue of um, changing history have to stop you know because um, ịmago ọtụtụ ndị okenye anyị a betrayịrị anyị debere anyị n'ọnọdụ anyị nọ taa bịa na-aga atụgasị asị dị iche iche mana history na-anọkwa there na-agba osearị ebe m nọ ugbu a bụ na Abuja High Court ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe and achọrọ m ka prọfesọ Uche mata na part of um, afụfụ Nnamdi na-ata today bụ ọnọdụ Zik debere anyị na ihe ahụ ọ sị na Zik gafere to support Nigeria to save us. He actually betrayed us. And ọ Zik instituturu the uh, political system ndị Igbo anyị na-arun today, politics of accept um, conditions to be accepted. Ọ ya wụ ihe ji anyị n'ala tata. then nke ndị nke ndị ofe mmadụ na-emekwenụ wụ nke onye isi ha hiwere ha politics of eh, betrayal you know carry grab it all you know ọ ya wụ ihe ha na-eme now tupu m agaa n'ihu ee eh, ka m nyetụ akụkọ ihe gbasara the war ka m kọwatara prọfesọ uche bụ na anyị amarana ihe anyị agụọna ọ eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị amụbaghị anyị mgbe a lụrụ agha mana anyị agụọna history anyị amatakwana nke bụ eziokwu wee mata ndị ji anyị n'ala ọ ya nwa ka ọtụtụ n'ime anyị ji wee na-ehiri Nnamdi Kanu aja n'ukwu n'ụbọchị taata ịma ma anyị either na anyị nwetara ọnọdụ anyị na Naịjirịa dịka eh, Nigerians or a hapụ anyị ka anyị laa and anyị kwechiri na ya um, now um, enwere mmadụ ịnọ dewere naijiria ọnọdụ a naijiria nọ mmadụ ise nke mbụ wụ briten eh, chọrọ iji naijiria na-eme onwe ha enrich ka na-akọntrolu naijiria nke ọzọ wụ zik nke ọzọ wụ eh, gowon nke ọzọ wụ awolowo the fourth person wụ murtala muhammed you know um, ihe naijiria ihe ndị mmadụ na-amaghị na ọ ndị igbo chịlakwa eh, ndị briten ụmụ nwaanyị igbo through the Aba Women Riot ọ ha chịlara ndị ọcha na naijiria um, you know so ndị ọcha alawazie wee hụ na the only way ha ga-eji control naijiria wụ ịkpọrọ ndị ha nwere ike isi through them na-control anyị ha chọọ igbu anyị egbuo anyị kpọọ ya civil unrest you know akpọọ ya civil unrest so in that way the world agaghị ama ihe ha na-eme nke a wụ nke mbụ nke abụọ bụ Zik Zik was so desperate imake a eh, eh, eh, name globally you know because ọkwa Zik gbajichiri ihe ndị mmadụ na-amaghị na Zik gbajichiri ụmụ nwaanyị Igbo aka because Zik jailuru onye isi ụmụ nwaanyị ahụ mere that riot in 1940 something o jailuru the woman ọ Zik wụ onye tinyekata nwaanyị ahụ na nga until eh, agbajisi ụmụ nwaanyị ahụ aka otherwise that group would have been so strong till today ọ wụkwa Zik wụ onye forceụrụ ma ndị Hausa ma ndị Yoruba to o megeghị ihe ahụ for Igbo interest o pushiga ihe for his own interest ọ chọrọ imake name globally you know, ọ chọrọ ịdị ka maka ha Gandhi ha na ndị ọzọ you know, ọ ya ka o ji wee mee ihe ahụ now um, ihe causeụ the war really wụ Zik na Awolowo ihe Awolowo wụ ihe causeụ the war because ndị Yoruba bịa ji aghụghọ coerce ndị Igbo anyị ha ajoinụọ ha na um, eh, ha ajoinụọ ha na um, coup ka e wee kpọpụta Awolowo mee ya president mgbe the coup eh, a foilụ the coup ụjọ bịa ndị ofe mma ndị ụjọ aba ndị ofe mmanụ n'ahụ so ihe ọzọ ha meche ha agbakwuru ndị awụsa sị ọ wụ igbo coup now kedu ihe ha ji wee succeed na that propaganda igbo coup because egbughị zik maka zik so na ndị e kwesịrị igbu egbughị zik possibly onye igbo a sị gaa gbuo zik erule dị obi nwanne eme ya o gbughị zik zik agba ọsọ asị a tụrụ anyị wụ na zik nwere power so ọ wụrụ fụ butterfly fefuo mgbe e ruru ka a ga-atụ ya bomb ya chee butterfly fefuo mana ihe anyị na-aghọta ugbu a wụ na onye ọbụla e diri ozi ahụ ruru ebe ahụ hapụga zik zik apụọ so ọ ya ka e ji convince ndị hausa e wee bido the genocide now ajụjụ m chọrọ ịjụ prophet ụzọ e, uche azikiwe mgbe e mere that genocide gbuo over 30,000 Igbo people innocently because of their because na achọrọ ime coup egbughị di ya ndị Hausa wee iwe sị na ọ ndị nke ha ka egburu egbuo ndị Igbo elee statement Zik mere maka ị sị na maka ihe o ji wee mee align na ọ wụ na o meha align with Nigeria na a ka-egbukwu ndị Igbo na obodo egburu 30,000 people ole ka egbufọrọ now di gị abata gịnị ka o kwuru at least condemn na the killing hụ na this killing there is more to it than just a mere coup because ndị army ahụ mere coup ka nọ na nga kee ihe eji wee pụta on the street hapụzie ndị nọ na nga and eh, eh, power nọkwa ha n'aka hapụzie ndị nọ na nga gbuwe ndị nọ on the street ele the reason oge ojukwu lọta gaa aburi because ihe na-ewuzi na nigeria today wụ regional government regional ndị nụ gbara aburi accord ọkpa na-ekwuzi ndị ofe mmanụ na ndị hausa gbara aburi aburi accord ọkpa maka aburi accord ahụ ugbu a na ka anyị chọpụtara na ihe ahụ wụrụ regional government ka ojukwu na-ekwunu kama anyị ga-anọ together obere ihe anyị gbuchisiwe onwe anyị em, ka emee anyị- e- e- eme anọ na regional government gịnị ka di gị kwuru iji kwado nke ahụ abata mgbe a na-achọzi ịlụ ọgụ at least ihe wụ good reason for di gị ịgawa obodo oyibo ebe ọ bụ na ama ya ama n'obodo oyibo let's wee campaign push for that Aburi Accord to be implemented do you know why why because eme Aburi Accord implement Zik ga-adị irrelevant maka onye ga na-achịzi South eh, Eastern region wụ Ojukwu ee eh, ihe so ọ ga-adị irelevant so ọ chọghị ihe ga-eme it's not about ndị Igbo it's about him ọ chọghị ọnọdụ a ga-edebe Nigeria ya adị irrelevant so ọ ka o ji o nyeha aka ịhụ na that aburi accord and ojukwu na onwe ya kịta ka anyị chọpụtara that man dịkwa ka Nnamdi Kanu fighting selflessly ego nna ya ka o ji alụ and egeene m ọtụtụ ihe ojukwu na-ekwu m hụ na ihe ọ na-ekwu wụ eziokwu and ihe ọ na-ekwu ka na-ahaunt anyị today ọ sị we are all only fighting to save ourselves because ojukwu ma na they are coming to wipe us out na this is jihad this is not a mere killing it's jihad and the anger no- the otu e ji eh, otu e ji gbuo ndị mmadụ showrọ na this is more than you know eh, ka a lụọ ọgụ ka anya ka eh, eh, emekwata dr professor eh, uche ị ma na agbawara ụmụ nwaanyị rị ime afọ wepụta nwa ha na ha arị ndụ ụmụ nwaanyị dị ime arị ndụ agbawa ha afọ kupụta nwa ha n'ihu ha gbuo ha gbuo gbuo nwa ha buru ụzọ gbuo nwa ha gbuo ụmụ nwaanyị ahụ can you imagine that pain ee eh, professor uche azikiwe ị ma na a mapụrụ ndị igbo ntị nye ha ha ata before egbuo ha professor uche ị ma na enwere ndị igbo aghọpụtara anya ha nye ha ha rie na ndụ before egbuo ha nya ụdị ndị a ka di gị sị na ya achọ ka anyị nọ with ụdị ndị dị etu a this kind of barbarians ka di gị kwadoro ka anyị nọ with ụdị ndị a prọfesọ uche ị ma na anyị nwa bụ ụmụazị na-agba ụnụ nkịtị na-akwanyere ụnụ ugwu ụnụ eche na anyị amarọ ife ụnụ aka na-apụta n'ọha na-atụ asị ka na-emewa anyị obi because nna m lose five children in the war if you don't know enweghị any family n'ala Igbo na ihe ọgụ ahụ a lụrụ na-emetụta ọkwa ị na-aghọta so prọfesọ uche azikiwe ka m jụọ gị biko mgbe a lọtazi na ọ wụ na igbo niile the whole south eastern region ekweta na a ga-alụ dị ọgụ elee ihe o ji wụrụ di gị and very few gbara ya ọkpa nke bụ na di gị mere align with Nigeria na-egbu ndị be anyị di gị sị na ị sị na di gị ọ wụ na o meha align with Nigeria na a ga-egbukpọ ndị Igbo na ka anyị lelee alignment di gị with ndị Nigeria uru ọ bara anyị ị nwere idea na after di gị mere align with ndị Nigeria ka a hapụ igbukpọ ndị igbo na e nwere Asaba massacre where over 800 unarmed men bịara ikele ndị a ka ha denounce their igbo otu di gị si denounce eh, gbala Lagos na a massacre ha e gburu ha egbu di gị ọ nụrụ ya nya elee uru ihe ahụ o mere bara nya all the war crimes ma bombing of churches nya elee ebere awolowo metụrụ na di gị so ha mgbe o mere o use ọ sị that all is fair in war were hunger as a weapon of war gbuchisie over 1 million children you know so ihe mere na mgbe ojukwu chigidezuru onwe ya doo ndị a anya na ndị a can rise anytime ọgụ bie a sị no victor no vanquish ị ma the day m bidoro sọwa di gị oyi m bidoro sọwa Doctor Nnamdi Azikiwe oyi wụ the day m hụrụ nga ọ pụtara na national tv sị na Ojukwu wụ a tyrant that wants to divide our country our country ha na-ekwu wụkwa Nigeria a nụnwa anyị nọ n'ime eh? you know ọ ya wụ the tyrant a na-ekwu maka ya Ojukwu wụ a tyrant ya nlekọta Zik na-ajisi ihe Zik ị hụ the excitement o ji agụ that thing after I think it was in 1970 a kpọpụta ya as onye Igbo to confirm to the world na ndị lụgo ọgụ wụ bandits separatists tyrant which over how many millions of Igbo people died di gị nwa ọnụ o ji pụta ị ma ihe o ji mee ya ha o che na with the betrayal and the alignment with Nigeria na a ga-eme ya president ya meghee ọnụ gwa Ojukwu sevụrụ anyị a tyrant that want to divide their father father's land and e nwere so many so many other speeches o nyere na-asọ oyi wụ na Azikiwe adị m sure na mgbe ahụ ọ gbala Lagos ọ ya na-enye ndị Naijiria maka anyị dị ọ ya na-enye ndị Naijiria brain ha ji alụga dị ọgụ ị na-aghọta today ọ position di gị tekiri wụ ihe dewere anyị n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a ya ka nwa amadi a bụ maazị Nnamdi Kalu the same thing na-ahụntụkwa anyị litekwere ka ọ sevu anyị ọtụtụ ndị mmadụ ka na-agbakwa ya ọkpa e nwekwuru ọtụtụ ndị ka na-agba ya ọkpa na the political betrayals ihe were anyị ọ nya ka anyị ji wee luzuo politically everywhere enwedị we are nowhere to be found and ndị ndị ndị treachery abịago to a, to a higher level nke wụ na ụmụnne anyị kpọbatara ndị ansi recruit um, people in the person of Ebube Agụ ka egbe blackmailụọ IPOB pụtara inye aka ịhụ ma a ga-eseve anyị yeah because ha agaghị abatanwu ụmụaka wee hazie a security out outfit wụsasa n'ala Igbo anyị nwee relative peace gaa cheki eh, Professor eh, Uche go and check it's in history na from 2014 to 2021 anyị nwere peace n'ala Igbo until Hope Uzodimma eh, Charles Soludo na eh, nke Dave Umahi ewere connive with Nigerian government ha contractụọ a militant in the person of Asari Dokubo onye a nọ na public domain ha wee kụwaa jail n'Imo State recruit all manner of criminals wụba n'Imo State and they started taking over villages in one idea so Professor um, Uche Azikiwe ihe a awụzighị mgbe a na-aghọrị ndị mmadụ I will just you know advise you to just age gracefully as you are aging you know hapụziere anyị Igbo di gị pịtọrọ ihe anyị na-achọzi ugbu a wụ otu anyị ga-esi hazie ala Igbo di gị pịtọrọ wee dewe ndị Igbo in the sare obodo dịka ndị Igbo bụrụ dike mana ihe m na-agwa gị ugbu a na-awụ ọtụtụ n'ime unu na-eme ihe ọ ga-eme unu vam n'anya ị nụ ihe a m na-ekwu okay ihe ị ga-eme wụ gị chọwa way to gbajie m aka otu ha na-eme kekwa nwee nwe ihe m na-eme m ji eri nri gị chọọ ka ị gbajie m aka you hunt me mana eh, ụjọ apụgo anyị n'anya because e nwezi onye Igbo ọbụla gbara nkịtị n'ihe a na-eme in the face of this onye Igbo ọbụla gbara nkịtị bụ ewu and ana m agwa onye Igbo all Igbo bloggers onye Igbo ọbụla nọ e nwe ihe ọbụla ị ma kwuo ihe Zik mere during the war biko kwulite ya because oge eruole mgbe anyị ga-ebido na-eme unravel ashị na edere niile a a na-atụ um, against ndị Igbo so ihe ebe m nọ ugbua na awụ na High Court in solidarity to nwa amadi ihe Igbo na-amasị na-ebe akwa na-achọ otu a ga-esi atọhapụ anyị I came all the way from Lagos ịbịa nye aka n'ụdị nke m and otu a ka m chọrọ isi nye aka n'ụdị nke m na-agwa Igbo niile ebe ọbụla nọ otu ọ sọrọ ikpe anyị si wee pụta today biko onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'aka ọ pụta na mma ọ pụta na njọ kunu nwa nkịta ụnụ n'aka mana ihe m ma wụ na anyị agaghị ekwe ka Nigerian government again gbuo ụmụ anyị n'efu ndewonu